an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tumaren tan ani seegin ka taa kundon tumaren tan ani kɔnɔntɔn ni arajoso belebele in sanfɛ n'ale de bɛ wele ko peace fm ale fiɲɛ fingi fanga n'o y'a firikansi ye o de ye n'i y'i gwankun la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru sekin ni mɔgɔ min ye i ka arajo turune k'a bila o la i b'i yɛrɛ sɔrɔ nin emisiyɔn mɔlɔma in kɔnɔ arajo peace fm ale ye arajo ye arajo min y'a ɲini jamanadenw ka kɛ u yɛrɛ kalama u ka kɛ kunnafoniw kalama bari ko kunnafoni de ye mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ fɛn bɛɛ dannatigɛla in ka a fondon walan tɛmɛni nɔgɔya i ma o la an bɛ arajo sindibaga fo n'o ye umaru cɛfin mariko ye an ka foli bɛ a ye ka arajo in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan minnu tulo b'an na kuma la o de ye setigi tiɲɛtigi keyita ye ka foli lase an ka senkolaw ma ne yɛrɛ burankɛ sɛk kɔɲɔmuso kun y'ale minɛ an na nka bi a y'a labila ee a bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi an b'a dɔn nɛgɛjuruw a tɔ bɛ banba ka ɲɛ bari kɔɲɔmuso ye kilisi min k'a kun na k'a labila aa nɛgɛjuru b'a a yɛrɛ ye bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nɛgɛ ta cogo la mhm. o kɔfɛ mɔgɔ min kelen don ka an bila kafa kɔgɛ kan sa o de ye maze cɛmusi makun ka taa se amozis fakoli dumuya ma an kɔnɔgɛnbaga nama dumuya e y'an ka mɔgɔ lasɛnɛnen aw bɛɛ bɛ o dɔn o de ye kolokoto himotɛpu ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ simali la jɛnsɛnda kan ani minnu bɛ k'an lajɛ kafa kɔgɛ kan n'o de ye wuyankili kolokotoya paji ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la an b'an ka cɛmɔgɔw fo ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn durun tɛ k'i sen fila de bɛ duguma ɔ minnu ye sira in bon ka bila anw ɲɛ o ye an ka cɛmɔgɔ sanumanba ninnu ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲɛ u foli la fiyewu o la a sɛbɛnnikɛlaw la bɛɛ k'i wasa don min ka foli la n'o de ye an ka nana sɛk anta jɔp ye an bɛ foli lase a ma k'a fɔ ale ye sɔlɔmi jansanta ye k'a fɔ a ka don an fɛ baara in na ka an bila fon tilennen kan o kɔfɛ an bɛ an ka cɛmɔgɔ fo n'o de ye ɛɛ an ka cɛmɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ye dunbi fakoli cɛmɔgɔ min y'a dɔn ko san bi tigɛ k'a kɔ to nkɔmi ɔ olu kɛra sanw ye ɔ min kɔfili mirindi bɛna a dun o kɔfɛ an karamɔgɔ siramusa dumuya ale bɛ fo o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka ba yɔrɔ ye nkɔnifɔlaw baba o kɔfɛ an ka foli bɛ moribo gindo ye fo faransi an ka kinna mali donso bɛɛ tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ isif toloba ye fo bayangara ani a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko kɛta a yera halisa jamanadenw jigi b'u kan tuma min na jamana kun janfana jamana kɛlɛdenw kun janfana olu de wulila k'u jɔ k'a fɔ ko faso in tɛ tɔnɔmada wa a tɛ feere o la fo ka na an bɛn jamanakantigi ye jamanakantigi min y'a dɔn ko olu tun janfana de k'u kun tɛ fugariw ye o la an ka foli bɛ jamanakantigi ye n'o ye asimi goyita a n'a ka kotigi ɲɛmɔgɔ ani a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɔ ko min bɛ f'u ye o de ye faso tɛ tɔnɔmada fɛn ye fisiri tɛ ko kado dɔ de don k'a bɛ d'i ma maaya i b'a puruti de i n'a fɔ diɲɛ tɔw y'u ka maaya puruti cogo min i b'i ta puruti ten dɛ o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka na kumabon kɔnɔ ka foli di kolokoto himotɛp ma k'a ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ setigi tonti keyita n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn bɛɛ b'a an ka senko la hmm. kɔɲɔkɛ kura kuranin hmm. ayiwa shaka sidibe k'a ni a kɔrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an yɛrɛ ka bɔlɔnkan fo n'o ye ne yɛrɛ buramuso ye Ɛɛ o tɛmɛnen kɔ an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma maze cɛmusi makun ɔ an ka foli bɛ ani a ka staff mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɛɛ karamɔgɔ ka foli lase an ka kuru mɔlɔmaba in ɔ kuru min yɛrɛ sigira n'a tɔgɔ dara émission in na bɛnma mɔlɔmaw gure le chemin des ancêtres méritants an bɛ a kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo a kantigi tɔgɔ la n'o ye buwatu ture fo Espagne O tɛmɛnen kɔ k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo ɔ magan tarawele jama ni fajigi tarawele n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u bɛɛ b'a mɛn an ka cɛmɔgɔ bɛ yen ɔ cɛmɔgɔ hakilima n'o ye bakari konate an ka foli b'a ye ka se cɛmɔgɔ adama daɲɔn ma k'a da o tuma kelen na an karamɔgɔba bɛ jigiya danbɛlɛ an ka foli b'a ye ko dan sɔrɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la ko dan t'a la o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ ɔ an bɛ bi le douze mars deux mille vingt-deux ɔ n'o ye waa fila mugan ni fila ɔ taraba kalo o tile tan ni fila o bɛ kɛmɛti san wala san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni seegin ɔ kalo seeginnan na n'o ye panerinuti ye ɔ o tile mugan ni wolonwula an b'o la bi kɛndɛlon n'o ye samedi ye

olu ma mɔgɔya yɔrɔ tiɲɛ fiyewu olu kɛra mɔgɔya laɲabaga ye olu ye bonya sɔrɔ ka kunnayiri sɔrɔ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka lawasa sɔrɔ ka dɔnni kalaw olu sɔrɔ bawo mɔgɔya fɔlɔla olu de la o la danbaga tɛ janfa kɛ fiyewu ɔ siga t'a la olu de ye diɲɛ dɔnni c'est-à-dire a bolo a bɛɛ a bolon bɛɛ gurema tigɛbaga ye c'est-à-dire les pionniers de toutes les sciences ɔ o waati kelen na olu de ye sɛbɛli sindibagaw ye olu de ye écriture inventé wa kamirindi bɛɛ kala a la fana ɔ o la dɔw nana ɔ ka o sɛbɛli ninnu ko o kɛ ka livuru dɔw sɛbɛn ɔ minnu y'u kalan o sɛbɛli la u ma se k'olu ko ɲuman dɔn ɔ minnu y'u kalan o dɔnni kalaw la u ma se k'olu ko ɲuman dɔn ɔ minnu ye san waa yirikaw kɛ kɔrɔta ni lawasa dafalen na wuruki dafalen na ɔ u ma taa bin mɔgɔ tɔw kan k'u ka miirina jagoya mɔgɔ kan u ma se k'olu ko ɲuman dɔn n'o y'an bɛnma firawunaw ye ɔ u nana nkalon de da olu la o la a bɛ fɔ ten an hakilimaw bolo an ka mɔgɔbaw b'a fɔ ten ko fitiriwaleya dan ye miiribaliya dan ye k'i fa misiba nɔnɔ la ka misiden tan i sen na ɔ siga t'a la o de kɛra golofinw na ɔ yahudiyaw ni kerecɛnw ni silamɛw fɛ fɔcogo wɛrɛ la bibulu ni kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra bibulu o ye tawurata ni zaburu ni injila de ye ɔ o kitabuba saba bɛ fɔ o de ma ko bible ɔ ancien testament nouveau testament ɔ o ni kuranɛ kɔnɔ ɔ olu de ye u fa misiba nɔnɔ la ɔ ka misidennin tan u sen na ɔ u kɛlen kɔ ka firawunaw ka dɔnni tɔnɔbɔ ɔ u ma bilana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o firawuna kelen kɔ tuguni o la karamɔgɔ ka tasibila kɛ ka se an ka donsow ye ka f'u ye ko dansɔgɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la siga foyi t'a la ɔ an bɛ fɛn o fɛn na bi an b'olu de nu ma bɔn a bɛ fɔ ten ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye o waati kelen na an ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ hakilima ɔ n'i kɛra an ka sira in kan n'i kɛra faso ni bulonda sira kan golofin sɔlɔmidonya sira spiritualité africaine sira n'i b'o kan e b'a dɔn de k'a fɔ ko mɔgɔya juru de bɛ e la ah, ah. o b'a yira de k'a fɔ n'e kɛra mɔgɔ ye ɔ du ka juru b'i la mhm. walima fɔcogo la kɔrɛ ka juru b'i la n'o ye famille ye mhm. sigida ka juru b'i la jamana ka juru b'i la mɔgɔya yɛrɛ ka juru b'e la mhm. ɔ an ka donso minnu y'o dɔn ka f'u ye k'u bolo kɔrɔtalen don sanga bɛɛ ani tuma bɛɛ farafinna donso bɛɛ lajɛlen folen don o tuma kelen na k'an ka jamana natigiw fo siga t'a la olu minnu minnu dalen don a la k'a fɔ ɔ ko kannabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye n'o ye liberté ye minnu dalen don a la k'a fɔ jamana ka maaya a ka yɛrɛ sagotigiya n'o ye souveraineté ye ko fɛn tɛ min bɛ se ka tɔnɔmada ee siga t'a la ka f'u fana ye ee ɔ ko n'i ye boli min kɛ o gɔngɔn de bɛ y'i nɔfɛ dɛ siga kɔni t'o la ɔ ko an ka wa a ma halisa ɔ mɔgɔ si kɔni tɛna na ŋanaya tɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan tuguni ka nankiya n'o ye eroya ye k'o tɔgɔ sɔrɔ an fɛ yan k'a sɔrɔ i ma baara kɛ ɔ o bɛ se ka kɛ kuranɛ ni bibulu ala ka ko de la ɔ nka mɔgɔya la a tɛ se ka kɛ fiyewu i ye mun kɛ o de bɛ fɔ ɔ siga t'a la ka f'u ye ɔ ko halisa an ka wa a ma siga foyi t'a la o la i y'a fɔ cogo min bɛnbaw y'o de fɔ u ka sanda la ko yanni k'i kali i kunsigijɛ la k'i kali i nɔjɛ la ɔ o kɔrɔ ko mago bɛ minnu ye nɔjɛ kɛ ka kɔrɔ n'an b'olu jinban kɔrɔ halisa olu suma kɔrɔ kɔnɔ ɔ o la siga foyi t'a la dɔ kɛra o la ko nka an mago bɛ nɔjɛtigi wɛrɛ de la siga foyi t'a la bɔnna nataw fana bɛ se k'olu u sigi o suma na cogo baw dɔ fɔ t'i jɔ ɲɛnamaya in t'i jɔ a bɛ taga fɛ o b'a yira de k'a fɔ ɔ ko an mago bɛ yen ɔ kura de ka kɛ kuma bɛɛ walima fɔ cogo wɛrɛ la kɔrɔlenw ka nɔ ma segin kuma bɛɛ segin ka kɛ kɔrɔlen an mago b'o la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i fo kuma ɲɛna ee dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛlon tɛmɛnen na an tun bɛ saya de kan yɔrɔ nin ko in kɛra koba de ye karamɔgɔ sama diinɛ mɔgɔ ninnu bolo ka se ka mɔgɔw terroriser o hakili la k'u jatigɛ siga t'o la siga sɔn olu ka fɔta ma
ɔ k'a sɔrɔ saya ɲɛnamaya dɔ de don siga foyi t'a la ɲɛnamaya yɛrɛ mɔgɔ b'a kɛ kɛcogo baden de la yanni i ka na nin fari in ta siga t'o la ɔ bɛɛ b'o kalama sisan ni muso dɔ ka denko gɛlɛyara walima cɛ dɔ ka denko gɛlɛyara i b'a ye u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la ɔ mun na u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la ɔ u bɛ taa ɲɛɲini k'a lajɛ siji la n'o y'a sɔrɔ fereke tɛ muso cɛ la walima lawa walima verser awɔ siji awɔ awɔ mun de la n'a yera ko fereke t'o la awɔ jigi bɛ da den kan ɔ mun de la ni wolonugu n'a yera ko fɛn tɛ yen jankaro tɛ yen min bɛ kɛ sababu ye ka o fɛn tiɲɛ jigi bɛ da den kan mɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o fɛnw yera ko olu lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye den de ye a yɛrɛ kɛcogo ani lamagaw cogo i b'a dɔn ko den de don ɔ nka a ka kan ka kɛ yen cogoya min na o tuma min a b'o kɛ yen siga t'o la ɔ fo ka n'a kɛ a bɛna a seyɔrɔ sɔrɔ cogo min a bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ o de kama bɛnba Jewute ale b'a fɔ an y'a ka kurundu kɔnɔ a ko ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère

A ko fɛn bɛɛ n'a kuntaga n'o y'a durée ye ɔ i bɔra ka kɔnɔmaya ko fɔ sisan ɔ yɔrɔ n'a kuntaga de don c'est-à-dire n'o tuma dafara den bɛ bila kɛnɛ ma o kɔrɔ moyili de bɛ kɛ n'a fɔ ma ko naissance o n'a kuntaga tɛ ɔ a ko cogo di ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère i bɔra k'o de fɔ an ye sisan kɔnɔmaya kɔfɛ c'est-à-dire a bɛ daminɛ ɔɔ a bɛ fɔ min ma ko ovule awɔ n'o ye kiliren ye awɔ o ni si- eh, siren Awɔ. n'a bɛ fɔ o ma ko spermatozoïde Awɔ. olu ka don ɲɔgɔn na Mhm. ɔ fɔ ka na sabati ka kɛ jeli sime fɔ ka na développer ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ka depuis nu ni da ni fɛnw t'a la fɔ k'o bɛɛ bɔ a la Mhm. ka sexe k'a la Awɔ. k'o différencier Awɔ. fɔ ka n'a kɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ dafalen a bɛ na diɲɛ kɔnɔ Mhm. o kɔfɛ a bɛ wuruki a bɛ kuma kuru n'o ye ka balikuya o balikuya in kɔfɛ mm. kɔrɔ bɛ tila ka na kɔrɔ kɔfɛ farikolo bɛ tila ka dɛsɛ mm-hmm. i y'a ye cogo di Jewuti y'o de f'an ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin a tilala ka f'an ye ko mm. dunta n'o ye pendule ye mm-hmm. c'est à dire n'i ye juru dɔ gulon sisan ka fɛn dɔ gulon a la mm-hmm. ka a bugɔ ka taa a bɛ taa a bɛ segin i y'a bugɔ ni fanga a bɛ taa n'o fanga min a bɛ segin n'o fanga kelen de o la a y'o de fɔ ɔ k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ la c'est à dire le choc en retour ɔ a ko cogo di ko a felenfalan sumanen kini fɛ o bɛ ko a felenfalan sumanen numan fɛ ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ ɔ ko est constant ko ye banama bɛrɛ de constance de ye banama bɛrɛ o kɔrɔ ye ko mun a b'a cogoya la yen ten teru c'est à dire i y'a munumunu cogo cogo i bɛna ye k'a fɔ ko rythme in b'a cogoya la i bɛn'a ye k'a fɔ ko sunkun yɛrɛ sigilen don ni de kan ɔ n'o ye nature ye kɔni su ni suko ni dugujɛ kun taga ani o bɛ taga cogoya min na ɔ i b'a sɔrɔ san kɔnɔ par exemple waati dɔ b'a fɔ o ma ko équinoxe waati dɔ bɛ fana a bɛ fɔ o ma ko solstice y'a ye bon maintenant équinoxe in ye san kɔnɔ don dɔw bɛ kɛ don fila bɛ kɛ su ni tile bɛ lakanya c'est à dire su janya ni tile janya ye kelen o waati kelen na san kɔnɔ don dɔ bɛ kɛ o don su ka jan ni san su tɔ bɛɛ ye o b'a jira k'a fɔ ko o don tile de ka surun ni san tile tɔ bɛɛ ye mais o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ i b'a ye o don su de bɛ surun ni su tɔ bɛɛ ye o don tile bɛ jan ni san tile bɛɛ ye o donc a ko n'u bɛ ten de donc équinoxe de printemps équinoxe d'automne solstice d'hiver solstice d'été o la nin de fɔra ɔ ko o dunta ka felenfalanin dɛ o tagani ka segin k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ de la ko o de la ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ k'a b'a cogoya la ko donjulumaya ye banama bɛrɛ ye siga foyi t'o la karamɔgɔ o la i ye mun fɔ kumada i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an y'a jira k'a fɔ ko émission damadɔ bɛɛ bɛna kɛ kumada kelen de kan n'o ye saya ko in ye walasa misimisi ni jirijɔrɔ ni kinikini minnu donna a la kodɔnbaliw fɛ Dɔnni ma minnu labɔ bon ni mɔgɔ ko i bɛ fɛn ɲɛfɔ fɛn min dɔnni t'i la ne tɛ tayɛriya dɔn ne ko ko fo n ka nin modèle in kala cogo de ɲɛfɔ a yɔrɔ kɔni a bɔ n kun ka bɔ n sen kan bɛ caya i bɛ caman de fɔ voilà o la ko saya ye cogo bɛnbaw bolo ani saya ye cogo sama namu ninnu bolo ko la mort vue par nos ancêtres et vue par la religion dite révélée an b'o partie de de la bi n'o ye émission filanan de sigilen filɛ o kan siga foyi t'a la ee n'i y'a ye mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bari i b'a dɔn diinɛ ninnu ye saya kɛrɛnkɛrɛn ka i b'a k'u ye saya kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛn mɔgɔ de ma or que saya ye ɲɛnamaya cogo de ye siga t'o la fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ sunkun kɔnɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin taa ni ka segin ni nin ka segin i yɛrɛ kan i b'o kɛ an yɛrɛ bɛ balo fɛn minnu na e k'olu lajɛ bani siga t'o la nka est ce que o jɔra wa o banna wa o kuma t'a la fiyewu o ma ban o ma jɔ ɔ ni olu nana et puis ka tila k'a ta ka mɔgɔw bagabaga n'a ye de ka mɔgɔw lasiran n'a ye de bon an bɛ ɲininkali kɛ o tuma ala mago jumɛn de bɛ mɔgɔw ka siran ale ɲɛ en tout cas ale ka intérêt jumɛn de b'o la Aa kabako dan kɔni don. Ɔ k'i to i muyina kɔnɔ. Unhun. Tuma min. Unhun. I jɔrɔlen tun tɛ ni nin fɛn ninnu ni fosi ye. Unhun unhun. Ɔ u b'a fɔ a y'a sɔrɔ i hakili ma kɔgɔ i ko i bɛ taa. Unhun. Mais e bɛ yen ni nɔ de. Unhun. Siga t'o la. I tun ka kan ka ɲɛnamaya kɛ k'i to kundama min ni cogoya min na yen nɔ. Unhun. Ale kɛlen don k'o kɛ ka ban o banna quoi. Unhun. Donc e ma misi misi min kɛ yen nɔ. Unhun. I nan'i yɛrɛ sɔrɔ yan i ka kan ka na min fana kɛ yan nɔ ni a ban wagati sera ka taa mun de bɛ t'o kɛ siranɲɛko ni bagabaga ni jɔrɔnanko ye k'a kɛ ne y'i sɔrɔ n bi nin da i kan mun de la fo ka n'a kɛ ala yɛrɛ fo ala yɛrɛ bi a tɛ fɛrɛ mɔgɔ ma fiyewu k'ale b'i kɔngɔ ma ko ka mɔgɔw kɔnɔ f'i ka taa da kaburu kɔnɔ nka ale b'i ta touche yɛrɛ la pour que ka kabako da i saya bina o ma bagdatan tunkan na saya mun de kɛra

komi an b'a fɔ an balimakɛ o ye wajibi ye an kan bari an ka bɛnbaw ka sira la an balima ye bɛɛ de ye nka olu ta la silamɛ de balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye hal'a fa n'a ba n'a silamɛ ɲɔgɔn tɛ wa u kana ninya lajɔ mɔgɔ si ma tiɲɛ la a b'o cogoya kelen na ɔ o la
kuma min bɛ an intéressé kosɛbɛ ni an b'o lase jamana mɛriw ma n'i y'a mɛn kaburudon jamana kaburudon jamana mɛriw ani jamana minisiri min bɛ dugukoloko kunna nin bɛɛ kalifalen don olu de ma ɔ n'i y'a ye nin ba k'i dafa a la ko mm-hmm. olu ni mɔgɔ wɛrɛ su man ka don fankelen fɛ mm-hmm. dɔwɛrɛ tɛ jamana mɛriw de y'u sen bɔ kaburu ko la mm-hmm. k'a to mɔgɔ dɔw ma an b'u dɔn an b'u dɔn mhm. n'an taara sudon na kaburudon na u bɛ mhm. gɛrɛ an na mhm. fɛn minnu sɛbɛnnen b'u ka fɛn kɔnɔ wariminɛ bɔrɔnin kɔnɔ an b'o dɔn an bɛ u bɛ silamɛ jɛkulu dɔ tɔgɔ fɔ ko olu mɔgɔw de don bon cogo di anw ka mɛriw bɛ se k'a ye aw de ka kan ka jɔ n'i y'a ye ninnu ja bi gɛlɛya ne ka nin fɔ dɛ olu de kɛlen don k'u jɔ o ko la mɛriw kɛlen don k'u bolo bɔ jamana olu yɛrɛ sigikun ye sigida koɲɛ fɛn min ye dɛ olu bolo bɔ a la pewu donc an b'u hakili lajigin u k'a dɔn silamɛtɔn minnu bɛ kaburudon na mhm. mali kaburudon fɛn o fɛn na mhm. u ta tɛ silamɛya ta tɛ mali kaburudon si ye mhm. silamɛya ta tɛ mali yɛrɛ ye ah, ta tɛ mali kaburudon ye kuma tɛ mali yɛrɛ ma ko fo o silamɛw de bɛ wuli k'u jɔ ko olu su ni mɔgɔ wɛrɛ ma su man ka don eh, karamɔgɔ i b'a dɔn an bɔra k'o de fɔ kuma daminɛ na eh, a fɔra ten mɔgɔbaw bolo ko fitiriwaleya dan hakili dɔgɔya dan ye ko ka i fa misiba nɔnɔ na ka misiden tan i sen na bon ne ye jateminɛ kɛ ça fait mɔgɔya yɛrɛ olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔya de ye arabuya in ye quoi walima mɔgɔya de ye silamɛya in ye quoi bon arabuya in de ye silamɛya in ye o la i bɛna ye ka na ye ɲɛnamaya yɛrɛ dɔ fɔ la o arabuya yɛrɛ ye c'est-à-dire sisan sisan ni ko de diɲɛ si bɛɛ ka kɔrɔ ni si si u ye ɔ e mɔgɔ min ka miiri ɲɛnamaya miiri taga ni ka segin mana dan dan arabuya ma a yɔrɔ o ye hakililabana dan ye dɛ siga foyi t'a la ɔ ka t'i ka ɲɛnamaya miiri bɛɛ dan livurunin kelen ni kɔnɔla ma ten aa o ye kabako dan ye dɛ o b'a jira k'a fɔ e tigɛra yeli ka sebaga la o de kama ni ninnu ma saya fɔ k'a kɛ kinikini ko ye fɔcogo wɛrɛ jumɛn b'a la u bolo
bon olu de ka ala ye danni nkalon d'a yɛrɛ la ka sɔrɔ a tɛ danni kɛcogo dɔn a ko a bɛ danni ɲɛfɔ a ma se k'a fɔ ko minnu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ fiyewu ko minnu ye ko i dan a dan ye i miiri dɔrɔn nin a banna ɔ

i b'a fɔ josɔnfɛn ɔ walima a kɛra sɔlɔmin wele sira fɛn fɛn ye i b'a fɔ an bɛna se sɔlɔmin ko ma cogoya min na fɛn sanuma ko n b'o de bɔ ɔ a fɔra cogo di kurundu kɔnɔntɔnnan na ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔnjɛya de ye ɔ k'a fɔ tannan na ko je ne consomme que ma juste part ko n ka dunta bi bɛn n nin dɔrɔn pe de ma n nin dɔrɔn n nin dɔrɔn wa nin na nin ma ɲini mɔgɔ fɛ dɛ mm. i bɛ nin bɛɛ jagoya i yɛrɛ de kan yɛrɛ de kan e t'a fɔ ko non ko ko fo tɔw de ka nin kɛ n'o tɛ olu kafirara dɛ e de bɛ nin kɛ mm-hmm. ɔ olu ye mɔgɔya nin kɔnɔ bon olu y'a dɔn k'a fɔ ɔ ko danbaga yɛrɛ de ɲuman dan ye danbaga ta ye mm-hmm. wa an danfɛnw ka d'a ye c'est-à-dire diyanye dan ye o ye i ka di i danbaga ye ka tɛmɛ i yɛrɛkun kan i ka d'a ye ka tɛmɛ i fa n'i ba kan ɔ ale i ko ka d'ale ye ka tɛmɛ i den ka di i ye cogoya min na dɛ i ko ka d'ale ye ka tɛmɛ o kan ɔ bɛnbaw kɛlen k'o ɲɛ ye ɔ u nana yira k'a fɔ ɔ ko an ka ɲi ka kɛ mari ladegebagaw de kɔrɔ an ka ɲi ka kɛ laɲalikɛlaw de ɲɛnamaya in sunko in komi a tɔnɔbɔ hakili dira an ma a tɔnɔbɔ miiri dira an ma ɔ ka se ka hakili ka sebaga in tɔnɔbɔ ka bɛn mɔgɔya lawuruki ma ka bɛn bɔgɔfɛ yɛrɛ n'o ye environnement ni lamini tɔnɔbɔli ma ɔ ka sɔrɔ an ma dankari lamini na bawo u bɛ segin an yɛrɛ de ma a bɛ b'a fɔ n'an ye yiriw bɛɛ tigɛ o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ de kan n'an ka dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo tiɲɛ o tɔɔrɔ b'an de kan n'an ye fiɲɛ bagaya n'o ye ka fiɲɛ empoisonner o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ kan ayiwa karamɔgɔ donc an ka don walanda kɔnɔ joona an tun nin kuma in komi a émission in lamɛnnen don mhm. mɛriw ɲinɛnen don u ka kɛta kɔ mhm. an ye nin k'a la nin dɔrɔn tɛ mhm. u ka karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ nin waajuli nasugu kɛ donc jamana dun sariya n'a dɔgɔyara aw bolo aw bolo k'a bɛ se ka bɛn marifa tɛ bɛn kɛ dɛ jamana sariya a kana sɔn fiyewu mɔgɔ si ka dankar'a la kaburudon tɛ yan ko silamɛw ka kaburudon kaburudon tɛ yan ko kerecɛnw ka kaburudon kaburudon tɛ mali la yan ko faso ni bulonda kaburudon o tɛ yan donc u kana to o fana ka don an ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ka misiriw n'u ka egiliziw bɛ yen k'olu ta ye wa ka d'u ye u k'o kɛ cogo cogo u k'o kɛ ten mais u kana sɔn jamana kana sɔn fiyewu u k'o ladon kaburudon ko la nɔntɛ o fana bɛna k'a dama koba ye u yɛrɛ bolo tɛ se ka min kunbɛn mhm. donc an bɛ min f'u ye mhm. jamana eh, minisiri min sigilen bɛ mhm. eh, dugukoloko kunna a ka komisiyɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛn nin ko ninnu kama parce que n'i ye mɔgɔ ninnu ye ka fɛn o fɛn f'u da la a labɛn b'u bolo de yan tɛ makan ye yan tɛ madinɛ ye Mhm. Mhm. parce que silamɛw ni kafiriw su don yɔrɔ de bɛ u bolo yen Mhm. ani hɔrɔnw ni jɔnw su don yɔrɔ de b'u bolo Mhm. o tɛ mali la yan Mhm. o la Mhm. an karamɔgɔ n'i y'a mɛn saya Mhm. a bɛ fɔ ko mɔgɔ de Mhm. siga t'o la mɔgɔ walima nima nima awɔ nima Mhm.
ɔ yala
mɔgɔ ye mun de ye an bɛnbaw ka fɔli la
Ee bɛnbaw ka ɲɛyeli la mɔgɔ ye ɔ nima hakilima kumala de ɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ɔ nka o nima hakilima kumala in ɔ fɛn wɛrɛ a sɛmɛnen don fɛn wɛrɛ fana la nima hakilima kumala ye mun ye n'a fɔra nima an b'a fɔ min ma ko être vivant o kɔrɔ de ye yɔrɔ n'i ye a lajɛ règne physique saba de bɛ yen c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma ko le règne minéral n'o ye bugunbaliw ye c'est-à-dire kabakuru ni kulu ni fɛnkɛ ninnu olu ye bugunbaliw c'est-à-dire olu tɛ bugun quoi le règne végétal n'a bɛ fɔ olu ma ko fɛrɛnfɛnw le règne animal n'a bɛ fɔ olu ma ko nimaw fɛrɛnfɛn ni nima danfara bɔ ye mun ye fɛrɛnfɛn fana filɛ a fana bɛ balo a bɛ bana mhm. a bɛ bugun a bɛ mhm. den mhm. i b'a fɔ yiri ninnu yirilaka ninnu ɔ nka nima ale bi bɔ se ka bɔ a nɔ na fɛrɛnfɛn b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ju turulen don yɔrɔ min na nka nima a b'i lamaga a bɛ bɔ a nɔ na o la nima a b'i lamaga a bɛ bɔ a nɔ na a bɛ bugun fana n'o ye a bɛ procréer ka den sɔrɔ ɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ ye nima de Nima dama dɔrɔn tɛ nima hakilima don nima hakilima dama dɔrɔn tɛ dɛ hakilima kumala de don bawo hakili ka baarakɛminɛn fɔlɔ ye kuma de o kɔrɔ tɛ hakili tɛ danfɛn tɔw la ɔ nka hakili wara ka sagaw tɛ kelen bawo mɔgɔ bɛ se k'a lamini bɛɛ mamara c'est-à-dire nima tɔw ni danfɛn tɔw mamara c'est-à-dire k'u contrôler quoi O la waati kelen na n'i ye jateminɛ kɛ o y'a kɛnɛ ka ɲɛfɔli ye ɔ yɔrɔ diinɛ ninnu bɛ taa ka segin fɛn min kan o de ye sɔlɔmi ko kuma ye u b'a fɔ ko sɔlɔmi sanu hali n'a sɔrɔ kɛlen don ka sɔlɔmi ko ni ni ko ɲagami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ fɛn kelen tɛ bawo an fɛ n'a fɔra ni walima ni dɔ ɔ o ye

Ɔ o énergie in dɛ a bɛ fɔ o de ma faransikan na ko la parcelle divine qui est en chacun de nous c'est-à-dire mari yɔrɔya min bɛ an kelen kelenna la dɛ a bɛ fɔ o de ma ko sɔlɔmi o ni ni tɛ kelen ɔ o de bɛ fari dɔya walima fɔ cogo wɛrɛ la o de bɛ fari ta ka ɲɛnamaya kɛ wa fari mana dɛsɛ bawo fari ye bunbun de n'o ye matière ye matière bɛɛ bɛ kɔrɔ matière bɛɛ bɛ sɛgɛn

an bɛ ma fili aw n'aw ka wele weleli kan u ko ɔ n'i ye sɔrɔ min ta lajɛ ja mɔgɔ tɛ ɲamɛ min na dama dɔrɔn ye nka ko fɛn fila don fɔ cogo dɔ la ɔ ko sɔlɔ min lɔmɛ ye dabɔ sibiriti an suti fisi dɔnku taa fa sibiri cɛli fisi o kɔrɔ sɔlɔ min bɛ yen

ko ja u san ɔ u ko cogo di ko sɛɛlɛkɔrɔ fi kɛlɛre sɛ ta deɛrɛresi difi an ko ma ko fari kɛmɛti ko ma ko ja u san o de ye fari ye fari kɔlɔn mun an bɛn ɲɛ bolo n'o ye bon ye n'an bɛ mɔgɔw la

ɔ jaba in en fait ni mɔgɔ kibaru bɛ se ka lajɛ ni o de ye k'a fɔ ko nin den in bɛ se ka na wala n bɛ buruju gosi walima a bɛ taa a bɛ taa o filɛli sira ninnu yɔrɔ kuranɛ Ala a y'a jira suratul maida kɔnɔ k'a bɛ fɛn min contre la k'a dɔ ye o ye o b'a jira k'a fɔ o dɔnni o t'ale ka se kɔnɔ quoi donc comme o t'ale ka se kɔnɔ al- o bɛ ke- ale bɛ keleya o la a bɛ keleya buguridala la a bɛ keleya filɛlikɛla la a bɛ keleya laturudala la c'est à dire dɔnni b'i la mun t'ale la o man di kuranɛ ni bibulu ala ye Mhm. o la eh, o de ye jaba ye Awɔ. ɔ filɛli bɛ se ka kɛ mun na Mhm. ɔ eh, mɔgɔ bɛ se ka wele mun na Mhm. ɔ fɛɛrɛ ni dabariw bɛ se ka tigɛ mun na mɔgɔ yɛrɛ kɔ Mhm. ɔ wa a k'i sɔrɔ fana Mhm.

joli bɛ farikolo la farikolo balo ɔ fo ɲamakalabonda dɔ sigira fɛ an ka mɔgɔbaw bolo ko jeliw joli farikolo i bɛ fu ye fɛn fɛn farikolo la cellule fɛn fɛn bɛ farikolo la a bɛɛ masɔnbaga de ye joli ye an bɛ mun wele ko balo de vitamini ani an bɛ fiɲɛ mun sama sunsun oxygène dɛ ale de bɛ o bɛɛ lase farikolo kɔnɔ o la ni jeli tigɛra farikolo yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛ sa de kalaya ni sumaya dɔnni a dɛnnen don ale jeli in de la ɔ kunsɛmɛ n'o ye cerveau ye a bɛ communication kɛ sira min fɛ a sira la fangama an'a bɛ balo sira min fɛ o ye o joli kelen ye ni fana ye ni joli tigɛra ale la ɔ ka miniti duuru sɔrɔ i ka mɔgɔya yɛrɛ de bannen cerveau kɔni hakili o la o joli in dɛ o de ye ni yɛrɛ ye i ka lamaga n'i ka fɛngɛ bɛɛ sabu jɔnjɔn y'ale de ye donc gɔlɔ min o la o de ye ni ye n'o ye o fɔcogoya joli le sang ɔ a duurunan kɛmɛtika ko de ma ko wɛrɛ n'o ye tɔgɔ ye tɔgɔ ye fɛn belebelebelebeleba de ye ɲɛnamaya kɔnɔ le nom c'est à dire kɛmɛtika ko cogo di ɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya ye ɲɛ labɛnta ye cogoya min na dɛ tɔgɔko fana ye labɛnta o cogoya kelen na o b'a jira de k'a fɔ ɲɛnamaya man ka kɛ kunfɛ ko ye cogoya min na tɔgɔko tɛ se ka kɛ kunfɛ ko ye o de kama n'i ko ko lɔni tɔgɔ yɛrɛ de ye lɔni ye i ma fili bon tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ nin ye yiri ye nin ye ji ye nin ye nin ye tɔgɔ de b'o kɛ bon baw sunko sigilen don e bɔɲɔgɔnma de kan n'a bɛ fɔ o ma diversité bon tɔgɔ dun de b'o diversité yira bon tɔgɔ de b'o faranfasili yira bon o la i b'a ye foroba tɔgɔ bɛ i b'a fɔ n'i ko yiri o ye falenfɛn dɔw foroba tɔgɔ ye mais waati kelen i b'a fɔ ko si i b'a fɔ sana i b'a fɔ jala donc o la tɔgɔ ko ye fɛn ba de bon tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ o la n'i ma tɔgɔ mɔlɔn dɔn dɔrɔn i ma lɔnni yɛrɛ de mɔlɔn dɔn n'i ma lɔnni mɔlɔn dɔn i ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn o la n'e ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn diyagoya e bɛ kɛ ɲɛnamaya lagosibaga ye i b'a fɔ an karamɔgɔkɛ mun ka vocalise min k'an bɔra ko mun ka kumakan lamɛn sisan ɔ a wɔɔrɔnan kɛmɛtika ko o de ma ɔ ko ja nalonma u k'o ma ko ka ɔ u k'o ma ko c'est la force vitale transformatale A ko si de kɛ an sa de n'o de fasɔn in dibi jeli ye sa a sɔn nesi difi de seli de lɔtu ja nama o de ye gololɔ min ye gololɔ minnu bɛ fari ma dɛmɛ a k kaa peresɔnon dili dili baara minnu bɛ farikolokolo la gololɔ minsi bɛ mɔgɔ ma dɛmɛ la

ɔ u k'o ma cogo di o de ye jani kegun ye kɛmɛtika k'o ma ko ib le siège de la conscience intime de la pensée mm -hmm. et des émotions. Mm -hmm. O de ye jani kegun ye. Mm -hmm. O jani kegun de ye gɔlɔmi ye gɔlɔmi mu énergie mu uh, nafaba bɛ farikolo la. Mm -hmm. Ɔ an ka sigo an bɛ sigo mun kɛ dɛ mm -hmm. a sababu ye jani kegun de ye. Mm -hmm. I b'a mɛn an da ko i ja tigɛra walima i ja sigi sa. Mm -hmm. Ɔ voilà. ɔ o ja in de ko don o de ye jani kegun ye ɔ ale yɛrɛ bɛ se ka kunnafoniya ɲini yɔrɔ jan ka d'i ma wa i sunɔgɔbagatɔ ale de bɛ se ka yaala ɔ ka i tɛ ko minnu kalamabaga ye k'i kunnafoniya o la walima ko natɔ k'o kibaruya d'i ma yɔrɔ sigo yɛrɛ ye ɲɛnamaya fan dɔ de bon sigo bɛ mɔgɔ ka ko bɛɛ ɲɛfɔ dɔnbagaw bɛ yen nin yɔrɔ la an b'an ka nabiɲuman fɔ ɔ sufi saraka bolokɔrɔtalen don ɔ ni sigo dɔnni tɛ fila ye ee o kelen bɛ kamalen na ee siga foyi t'a la ee o de ye jani kegun ka baara ye a seginnan o de o de ye kɛmɛtika k'o ma ko sekhem a fɔ o de ma ko tere walima nɔɔrɔ tere walima nɔɔrɔ o ni o de bɛ kɛ ɲama ye donc tere ni nɔɔrɔ ni ɲama tere walima nɔɔrɔ o bɛɛ fɛn kelen o de bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲama ye donc o b'i b'a fɔ wari kɔ n'a ɲɛ de c'est à dire deux faces d'une même pièce bon tere yɔrɔ tere de ye an fɛ n'an bɛ sɔnni kɛ a bɛ fɔ an bolo di A bɛ fɔ an bolo ko yanfɛn jugu yanfɛn ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima yan kojugu yan ko ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima fɔ cogo la a y'a makoto o b'a yira de k'a fɔ ko ɲuman bɛ bɛɛ la wa juguman bɛ bɛɛ la ɔ nka k'an ka ɲuman kɛli de fanga don o tere de ye tere ɲuman ye o de b'a ni mɔgɔ ye kuma kuru sugu dɔ fɔ i bɛ dɔn mankan mɛn k'i da tere jugu bɔ n na o kɔrɔ ye kuma ɲuman tɛ bɔ e da ka caya ni kuma jugu tɛ donc e da kelen ye da tere jugu ye walima da nɔɔrɔ jugu ye a bɛ faamu o la tere walima nɔɔrɔ o de y'o ye mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye Mm. Tere tɛ foyi ye kɛta kɔ mm-hmm. mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye kɛta ɲuman mm. o ye tere ɲuman ye kɛta juguma walima kɛta kɔrɔ o ye tere jugu ye mm. o la n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn tere b'i la a ka kɛ ɲuman walima a ka kɛ juguma ye mm-hmm. o tere in de waralen dɛ mm-hmm. o de bɛ wele ko ɲama o la n'o kɛra tere ɲuman ye o ɲuman waralen bɛ kɛ ɲama ɲuman ye o bɛ e lakana c'est à dire o bɛ kɛ a damana énergie énergie mun bɛ e tɔnɔ ɔ nka ni e ka kɛta fanba de kɛra juguma ye ɔ o tere jugu in de fana bɛ kɛ ɲama jugu ye o kɔlɔlɔ e tɛ sa fiyewu ta kana t'a la de ɲɛnama in kɔnɔ n'i m'o ye o lagosi b'o ye ɔ wa ni e kɛra o kojugukɛla sugu ye e bɛ wale dɔ kɛ wale mun ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ a kalama c'est à dire gindo don quoi mɔgɔw t'a kalamabaga ye e tɛ sa fiyewu ne yɛrɛ de da m'a fɔ mɔgɔw tɛ mun kalama dɛ e de b'a fɔ k'i y'a kɛ tamaki foyi t'a la o de kama an bɛnbaw ma tulonkɛ o yɔrɔ la ɔ komi an bɛna émission caman sigi nin thème kelen in kan tereko ni ɲamako in y'a damana kuma wɛrɛ ɲɛnamaya ɲɛfɔtɔla la ɲuman ni juguman ɲɛfɔtɔla la

ka baara de y'o ye walima nɔrɔ o la yan fɛnjugu yan fɛn ɲuman ye kunfɛ kuma tɛ a b'a yira de k'a fɔ k'i k'i hakili to a la k'a fɔ i ka kumafɔta bɛɛ i tɛ se k'a fɔ fiyewu ko depuis e kɛra mɔgɔ i bɔra ko kalama k'i ye ɲuman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye juguman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye ɲuman dɔrɔn de kɛ walima i ye juguman dɔrɔn de kɛ ɔ nka k'i hakili lajigin kuma bɛɛ mɔgɔya yɔrɔ in na bon ɲuman ni juguman a bɛ fɔ ten Jehuti bolo a ka kurundu kɔnɔ k'a bɛɛ sunkun ye kelen ko a kasakaw de tɛ kelen c'est à dire les pôles opposés sont de nature identique mais de degré différent o la seginnan ɔ an bɔra k'o de fɔ sisan a kɔnɔntɔnnan o de ye sɔlɔ min yɛrɛ Kɛmɛtikaw k'o de ma ko ankh f'u ye baranto dɔ dilan n'o ye croix ye k'o croix tɔgɔda ko croix ankh o bɛ ɲɛnamaya badabada de ko fɔ ko caman b'o croix in na dɛ o bɛ mɔgɔya ko fɔ a bɛ ɲɛnamaya a bɛbagaya yɛrɛ existence ɲɛ n'a kɔ bɛɛ fɔ c'est à dire balo ni saya a b'o ɲɛfɔ wa gindo bɛ ankh in na kabako don ɔ an tɛna mun fɔ ɔ nin yɔrɔ in na ɔ o an k'in de ye sɔlɔmin yɛrɛ ye n'a bɛ f'o ma ko esprit o esprit in de ye nin bɛɛ ni esprit in tɛ yen nin tɔ si tɛ yen o la esprit in nin bɛɛ ale ka baarakɛminɛ ye o la ni esprit in de bɔra fari la a bɛ f'o de ma ko saya. Mm. o de kama kɛmɛtika y'a fɔ ten de ko sa bɛ bɔ a folo la cogoya mun na mm-hmm. ɔ ko sɔlɔmin bɛ bɔ fari la ten cogoya de la ɔ o tɛ sa ka ɲɛnamaya bannen o folo in bɛ mugumugu ka ban ka sɔrɔ sa yɛrɛ bɛ o b'a yira de k'a fɔ fari in bɛ ban o bɛ tunu mɔgɔw la ɔ ka sɔrɔ sɔlɔmin bɛ yen o la kɛmɛtika ko a ma ko l'esprit lumineux impérissable et immortel bɔn ale yɛrɛ ye parcelle divine mari fan dɔ de ye ɔ o la Ɛɛ ko kuma tɛ ban hakili b'a tɔ dafa an bɛ sira di kɛnɛma mɔgɔw ma émission nata in toujours an bɛ saya in de kan ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a bɔrɔtɔ ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a basa kili ci ka nin ɲɛfɔ ɔ fɔ ka dibidon an te kodɔnbaliw ɔ minnu y'a ɲini k'u bɛ fɛn fɔ u tɛ ko minnu kalamabaga ye dɔgɔtɔrɔw Ɔ, fɔ- sɛgɛnna o. fɔ fɔ musokɔrɔbaw fura dir'u ma ka dɛsɛ jow ta ka kɛnɛya dɔwɛrɛ tɛ fɛn in hami kɔ ɔ o la bi ta in jatigɛ ɔ, komi émission tɛmɛnen an ye dɔ fɔ kerecɛn ni silamɛya ka saya faamu kan Awɔ. ɔ bi ta in basera an yɛrɛ de ta kan n'i y'a mɛn saya Mhm. mɔgɔ fɔlɔ Mhm, n'i mɔgɔ ma fɔlɔ, fɔlɔ awɔ. ɔ, donc nin ye Mhm. dɔ fɔlen ye n'i ma wa la émission nata Ahan.
toujours o bɛ saya in de kan Kan. an b'a ɲɛfɔ Mhm. sous sous un autre angle

ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ aa aa k'a to a ma mohamadu danbele ayiwa i danbele an bɛ k'i lamɛn foli diyara an ye

ɔ u bɛ u dɛsɛ ka fari yɛrɛ ka se k'a ka lamaga kɛ a cogoya la ɔ a ɲɛfɔli la a bɛ farikolo lafiya di maakɔrɔw ma ani aw ni aw aw aw jeunes ma

ɔ o dun b'a sɔrɔ i ma taa fɔlɔ mais o sini bɛ se ɔ i bɛ taa fana ɔ o b'a yira de k'a fɔ i ye mun fɔ sebagayaba de bɛ jani kegun bolo walima eh, sɔlɔmin bolo sunɔgɔ tuma mun fana ye tɔnɔbɔta ye

Allo allo karamɔgɔ allo i bila ka don sɔɔni quoi kana tigɛ ɔn i kan kɔrɔta karamɔgɔ i k'i kumakan teliya wagati ka dɔgɔn allo an tulo b'i la ah, k'a to a ma anba ayiwa an b'i lamɛn anhan uh -huh.

ɔ minnu y'i bila ka don awɔ ɔ Sɛki voilà ɔhɔ karamɔgɔ an b'i lamɛn
alo alo

Ayiwa an karamɔgɔ kelen bɛ se ka don 20 20 18 65 walima 71 27 47 29
ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la i ni sɛnɛ an karamɔgɔ aɔn i kumakan kɔrɔta N ko awɔ awɔ awɔ awɔ
ayiwa ayiwa i kori ma kori ma ayiwa ɔ an bɛ mɔgɔ kelen ta karamɔgɔ ka segin kumabon kɔnɔ ka segin kumabon kɔnɔ an karamɔgɔ dɔ tun bɛ sira la a tigɛra ɔ an b'a lajɛ n'ale sera ka don ɔ n'ale ma se ka don an bɛ kuma kun don Awɔ. Halisa a tulo b'a ka kelen kelen mandi de la sa n'o ye benbaw mɔlɔmaw geren ye kɛmɛtu ayiwa an karamɔgɔ dɔ eh, bɛ yen mhm. ɔ karamɔgɔ an tulo b'i la oh, ayiwa baasi tɛ ayiwa ah, a b'a fɔ eh. Eh, ayiwa ɔhɔ nin kelen ni tɛ Sɛki nɔ ye nin ye ne yɛrɛ nɔ ye o la an bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko halisa a b'a ka kelen kelen mandi de kɔnɔ n'o ye benbaw mɔlɔmaw gere

E ɲɛ b'a la o y'a fura ye han
Aa ayiwa en tout cas an bɛna fɔ u k'a ko kɛ ten ni silamɛ bɛɛ su kɔni sera ka bɔ farafinna yan nɔ ka taa an yɛrɛ de bɛn'u dɛmɛ k'o pétition lancer voilà
ee nka e dalen b'a la ko arabu ninnu bɛ sɔn ni farafin silamɛ ninnu su la yan Ah, ni farafin silamɛ min kɔni su taara yen u b'o don jɔnw donyɔrɔ de la dɛ bari jɔn ni hɔrɔn ayi dɛ jɔnw ka kaburudo ni siga t'o la siga t'o la Ɛɛ u bɛ se k'an ka mali an bɛnbaw ka mali an bɛnba donso ni somaw olu ka mali sigilen u bɛ se k'o to an donso n'an somaw ni an faso ni bulonda mɔgɔw bolo ɔ wala ka taga makan u ni u kaburudo mana yan donc aa o y'a ɲuman ye o y'a ɲuman ye i dan sɔgɔ i ni ko
ayiwa n b'i fo o la an bɛ kuma lakuru ka da yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo ko minnu ma donyɔrɔ sɔrɔ halisa émission nata in bɛ nin thème kelen in de kan o la k'u bɛ se ka bi dɔw ma se ka don o da bɔra ne yɛrɛ la ayiwa Sɛki n'a ka filaya Ɛɛ bi ta in t'a nɔ ye fiyewu ayiwa i ka kuma kundon kuma ayiwa karamɔgɔ i bɛ hakili to kɛlɛ dɛmɛni ko la ɛɛ siga t'a la bari golofinden bɛɛ mago bɛ nin kunnafoni na a kan ka se golofinden bɛɛ ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔn de b'a k'u bila wali o bɛ se ka weleli kɛ ɔ ne yɛrɛ ka fɛrɛtɛ la 71 27 47 29 71 27 47 29 ɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la mhm. ɔ ko Yamandɔgɔ Hɔtɛp ayiwa o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo eh, k'a fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani minnu kuma k'an lajɛ kafa kɔkɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ka an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ eh, tumaren tan ani seegin ka taa kun don tumaren tan ani kɔnɔntɔn siga foyi t'a la ni dɛmɛw kɛra an bɛ se ka tumaren fila ta wala walanda yɛrɛ yɛrɛ golofindenw mago bɛ walanda ɲɛnama min na a bɛɛ bɛ sɔrɔ tumaren fila ɲɔgɔnna kɔnɔ o la ko k'an bɛn